aa kalatatu imachoka kumudzi kumalawi obwande achimwene muliko bwanji ife kuno kumudzi kwanu kwachafera mthengo ayi ndithu moyo basi masiku nkumapita Kalata yaleroyi ndisaname ndikuilemba koma tsopano movutikirapo pang'ono m'mtima mwangamu ndiye simuli bwino kwenikweni. Mukudziwa inu mmene zinthu zake zakhala zikukhalira kwathu kuno. Ndisaname zayamba mwandipatsa mantha kuti kodi mawa libala chiyani? Kodi chichitike mawa ndi chiyani? Ndisanapitirire kalata yaleroyi achimwene, mundilole mwapaderadera ndivulire kachipeya a Stansi Academy ku Luchenza, sukulu yabwino kwambiri yomangidwa mwapamwamba, malo abwino komanso aphunzitsi odziwa bwino ntchito yawo, makolo ambiri kuno azindikira tsopano kuti nati tikakamba za sukulu imene angatumizeko ana awo ndiye ndi ku Stansi Academy basi ku Luchenza. Komanso osayiwala paliponse pamene pakupezeka Stansi Private Schools, pamenepo ndi pamene pakuchitikira maphunziro. Ujeni, ndikudziwa kuti mmafuna mutadziwa kuti kodi obwantasa pano zinthu nde zikuyenda bwanji. Paja mukalata yapita ija mudakambapo za mavuto okhudza chitetezo kumeneko. Ndi nkhani yovuta koma achimwene. Tsiku lomwe lija olemekezeka akanda Bongomani anatulukira poyerayera ndikutiyankha kuti akuti akudziwa chimene chikuchitika. mpakana anatidzudzulanso kuti akuti tisamabweretse mantha m'mitima ya anthu zinthu pakadali pano zikuyenda bwinobwino akuti nkhani ya chitetezo sinafike podetsa nkhawa ayitu ndiye olemekezeka athu amenewo mpakana kuchita kukapangitsa msonkhano wokatiyankha kuti akuti tisiye kubwebweta komanso akuti kaya ndani kaya m'masamba a mchezo momwemu akuti akumalemba nkhani zodzetsa mantha nde aona kuti achita bwanji amupeza koma panayankhulidwa zambiri kungotino enafe panali gawo limene linatikhudza limene olemekezeka bwana kanda bongomani akuyenera kumasamalitsa polankhula Mukudziwa inu mmene kwathu kuno timachitira zinthu zathu. Mukudziwa inu kwathu kuno mmene zinthu zimayendera, zovuta zikatigwera pakati pathu. Nkhani zake zimakhala zachidule kwabasi, kuwopa kulankhula mosefukira ndi kuyambanso kusokoneza anthu. Ndimalingalira mozama za mwambi uja amati, Mkoze, mkoze, ananyola maliro a eniake. Pena umati, Ayi, ndikonze, anthu awone kuti ndilipo ine komanso ndikugwira ntchito. Koma mokonza momwemo, kumadzapezekanso kuti ayi ndithu zolankhula zozondoka ndikudziwa kuti muzidzifunsa kuti kodi obwantasa mukuti chani kwenikweni anabwera olemekezeka kudzatilankhula kutipatsa chiyembekezo kuti ayi zinthu zili mchimake tinayamikira ndithu koma nkulankhula komweko kunalinso kutsutsula mabala ena achimwene akuti kuphedwa kwa anthu ochepa chabe sichingakhale chifukwa choti anthu ngati mwanje wa ifeyo obwantasa kukamwa ngati bwato tidzingatinena kuti ayi bodza zinthu sizili bwino zativuta akuti tisakokomeze zinthu kwambiri anthu atatu kuphedwa mu sabata imodzi akuti si nkhani yoti tidzing'amba nayo kukamwa ndawayang'ana honalabo akulankhula kenaka ndekha ndekha ndinadzapukusa mutu wanga opanda nyangawu eya mwina akunena zoona olemekezeka koma ndimadzaona nthawi tsopano nthawi yolankhulira zinthu ngati zimenezi siyimayenera kukhala inoyoyi moyo una uliwonse kaya ndi umodzi kaya ndi handede umene wachotsedwa pakati pathu mosakhala bwino ndi chifukwa chokwanira choti anthu achite mantha ndipo alankhulepo mukuona kwathu tinzeru tathu topewerati timaona ngati olemekezekawo bongo kunali kubwera poyera kudzavomereza kuti ayi ndithu zinthu sizili bwino koma osadandaula pakadali pano tikugwira ntchito usana ndi usiku ndipo zinthu zibwerera mchimake koma zomabwera Kuopseza awo amene aonetsa kuti akuchita mantha ndi zinthu zoda mutu kwabasi. Aaa inu, osamakokomeza zinthu iyayi, anthu atatu ophedwa basi, palibepo nkhani pamenepo. Ine ndati shaa! Koma zoona? Koma tikuganizirapo za abale ndi anansi amene ataya okondedwa awowo? Tangoganizani, adzimva zoti aah palibepo nkhani pamenepo, aganiza bwanji? amva bwanji mu mtima mwawo. Zinthu zikamazondoka, umangofunika kuvomereza vuto limene lilipo ndi kupanga chiganizo chochitapo kanthu basi. Bwezi nkhani yonse itatha, koma kumataya nthawi kuderera kuti iyayi imfa zitatu si imfa zoti zibweretse theng'eneng'e ndi kulankhula mosefukira komanso kulankhula mu nthawi yolakwika. Olemekezeka, akuyenera penapake adzikhala ndi munthu wina wake pafupi choncho liwiro lina lake likumachuluka mapeto ake ndikumapezeka kuti athamanga anthu n'kuwasiya m'mbuyo kenaka kothamanga konkuja ndikukapezeka kuti aomba nazo mgolo ukuluukulu pena pake ukati ulankhule ukumadzalankhulanso zodabwitsa kwa basi zimene zimayenera kuti ziziunikidwa bwinobwino kuti anthu asamachita kufika podana ife kukhosi pena pake zinthu zina zake ndithu zimadana ndi befu. Zimafunika kudekha pang'ono. Kawirikawiri kwathu kuno zinthu zakhala zikukanika kusuntha chifukwa choti anthu enaake akhala sakuvomereza kuti ali ndi vuto. Chimenecho chimapangitsa enaake kuti asathandizepoyi kapena asapite chitsogolo. Kuvomereza kuti pali vuto imakhala njira yoyamba yokonzera zinthu. Koma munthu wamkulu akamanena kuti yaya, imfa zitatu basi, dziko lonse lino sizotipangitsa theng'eneng'e, Ndi zomvetsa chisoni kwambiri, zopatsa maganizo olakwika, anthu kumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti amayenera kuphedwa angati kuti zidziwike kuti tili pamavuto pa nkhani ya chitetezo? Ujeni, nthawi ina yake ndidakambapo achimwene kuti anyamata otsutsa akugona kwambiri. Chinthu chikupanda kusamala, ndithu tidzapezekanso tikuyimba nyimbo ya atibera, atibera, kha kha kha kha. Ndikudziwa mwina mwake mudzidabwa kuti aa, ubwantasa, Imeneyi mwayambanso bwanji nanga? Zayambika liti? Kwathu kuno kunali tizisankho tinatake achimwene timene mipingo yakuno imayesana mphamvu kuti iwone wamkulu ndani. Ayi, a mtambontambo zayenda, komabe osati ngati mmene zimakhalira mbuyomu achimwene. Ndikudziwa mudzinena kuti aah nanga inu obwantasa a mtambontambo anali kutali, kunja, kuothera mbaula, ndiye simungafananize. Eya, zikhoza kukhala zoona inde, koma nkhawa yanga ili poti awa anyamata okwapatira tambalawa penapake pang'ono ndi pang'ono akulowa m'malo momwe ankakonda kukhala chimtseka khomo pano m'malo omwewo amapezeka kuti akuyandikira kwambiri kumapikisana ndi uyo opambana. Zimadzaoneka ngati nkhani za mkutu, koma ndithu mu nkhani ya ndale zinthu zikuchitika, akutibula, akulowa pang'ono ndi pang'ono m'madera momwe iwo munalibemo. Tsoka ndilo, zomwezo zikukanika kuchitika kwa anyamata ngati a Mtambomtambo amene atanganidwa ndi zinthu zombwambwana kwabasi. M'madera momwe iwowo munalibemo, pano palibiretu. Pang'ono ndi pang'ono akutulukamo. Ndale zimenezi achimwene, ena ake m'malo mopanga makani kuti ayi mukunama Bwantasa zinthu zikuyenda bwinobwino, zikufunika kukhalanso pansi kuona kuti kodi ndiye titani? Awatu awa tikungowayang'ana, akulowa pang'ono ndi pang'ono. Anyamata a mtambomtambo mumtima mwawo mukadalipobe malingaliro aja woti, Ha, kuno n'kuchipinda kwathu kuno, zonse zili bwino, anthu amatikonda, kama wathu ndi uyu ali apayu, sangasunthe ayi. Komatu pang'ono ndi pang'ono, Anzanu aja ayamba kumayalako nsalu achita kumanyonyomala kuchipindako, timanambala ndikumatolera choncho podziwa bwino lomwe kuti akufunikira ndithu timavoti tingapo kuchokera kuchipinda kwa anyamata a mtambomtambo. Malangizowatu ndi aulele anyamata a mtambomtambo, paja nawonso amachita makani ndendende uyu kanda bongomani wathu uyu ah mukunama ubwande eh, zinthu zili bwino ndiponso ujeni uyu wa, wa, wa news yake ya, ya, ya, ya mla, mlaza, mlaza tv amene timupeze ameneyu ah koma zoona tizitaya nthawi ndi zimenezi amakupatsani moni anali khuleni amati ndikuwuzeni kuti chipepeso chanu